An Mumaí. Ó féach, tá sé ag breathnú imníoch, n'fheadar cén fáth. Léimid an leabhar is feicimid. cófra lán arrachtaí. An Mumaí, Enrique Lluch agus Pablo Tambucio, Leabhar Breac a d'aistrigh is a d'fhoilsigh. Bhí sé a cúig a chlog sa tráthnóna. Is gearr go mbeidh sé in am an músaem a dhúnadh, arsa an maor. Ná déan dearmad an teas a chasadh as, arsa an doirseoir, ach beimid préachta anseo arsa an Mumaí leis féin go himníoch. Féach air ansin agus é ag éisteacht leis an mbeirt. D'imigh an Mumaí leis sa tóir ar a chara an Leon Stuáilte. Nuair a chonaic an Leon an imní a bhí ar an Mumaí d'fhiafraigh sé de cad a bhí air. Tá siad chun an teas a chasadh as, arsa an Mumaí. Beimid reoite! Ba ghearr go raibh an scéala cloiste acu ar fad. D'éalaigh an nathair nimhe amach an fhuinneog, féach ansin, agus é ag dul amach an fhuinneog, thosaigh an t-eilifint ag caoineadh, chuir an srónbheannach a chloigeann tríd an mballa, thosaigh an Séabra, an Crogall agus an Moncaí ag grágaíl go fiáin. Chuir an mumaí agus an leon éadaí orthu féin agus d'éalaigh siad amach thar an doirseoir. Cá bhfuil tú ag dul anois? a d'fhiafraigh an leon den mhumaí. Go dtí an Éigipt, tír na mumaithe. Ach níl a fhios agam cá bhfuil sé sin. Ó, nach bhfuil siad ag breathnú go hálainn, an mumaí agus an leon agus iad gléasta go deas. Chonaic an mumaí bean ina suí ag stad na mbusanna. An dtéann an bus seo chomh fada leis an Éigipt? ar sé. Shíl an bhean gur ag magadh a bhí sé. Ansin tháinig an bháisteach. Bhí an mumaí fuar agus fliuch. Thosaigh sé ag caoineadh agus fliuchadh a chuid bindealán ar fad. Gabhfaidh mé go dtí an chógaslann agus ceannóidh mé bindealáin nua. Bhí siad sin de dhíth air ceart go leor. Ach níor stop an bháisteach. Chuaigh an mumaí ar an bhfoscadh i mbosca teileafóin. Chonaic beirt dochtúirí é. 'An bhfuil tú ceart go leor? a d'fhiafraigh siad de. Shíl siad go raibh sé tinn agus chuir siad isteach in otharcharr é. Thosaigh na dochtúirí ag baint de na mbindealán. Ná déan! a bhéic an mumaí. Beidh mé fuar! Léim sé amach as an otharcharr agus féach é ag rith síos an bóthar chomh tapaidh agus is féidir leis. Tháinig an mumaí bocht chomh fada le taxi. Níl aon airgead agam! ar sé leis an tiománaí, ach an dtabharfaidh tú go dtí an Éigipt mé? Éirigh as an tseafóid, arsa an tiománaí, agus chuir sé an ruaig air. Tháinig an mumaí báite ar an leon agus é préachta. Breathnaíonn sé an-fhuar ansin, nach mbreathnaíonn? Níor éirigh liom dul chomh fada leis an Éigipt, ar sé, Tá sé níos fuaire anseo ná mar a bhí sé sa mhúsaem. B'fhéidir gur chóir dúinn dul ar ais ann, arsa an leon. Bhí garda taobh amuigh den mhúsaem. Ceapann na gardaí gur goideadh an mumaí, an leon agus an nathair nimhe, arsa an nathair nimhe leo. D'éalaigh siad go ciúin isteach sa mhúsaem. Féach an nathair nimhe ansin agus é mórthimpeall an tsolais agus an mumaí agus an leon. Gan fhios do dhuine ar bith, ba ghearr go raibh siad ar ais ina n-áit féin. Ar maidin, d'oscail an doirseoir an doras agus chas an maor air an teas. Is gearr go mbeimid te, arsa an mumaí, a leithéid d'oíche. Cófra lán arrachtaí. An mumaí. Féach mumaí ceart, féach na bindealáin go léir ar fud a choirp. cosa, lámha, mórthimpeall a aghaidh, ach amháin a súile agus a béal. Bindealán fíorghreamaitheach, ionas nach dtagann sí de,

agus buailteoir míoltóg sin ón Éigipt freisin. So sin é, b'in scéal an mhummy. Súil agam gur thaitin sé libh agus feicfidh mé sibh go luath leis an chéad leabhar eile. Slán!